anyị ga-ahụ ihe ejiri aka na-emepụta ihe a na-enweta na gịnị na nkwụ mana achọghị m iji ọnụ kwukarịa achọrọ m ka nwata na-eme ihe a ya kọwara anyị ihe o ji eme ya ebe esi enweta ya na ihe eji eme nna aha gị bụ gịnị ibe abụchukwu ibe abụchukwu leche n'anya ka m hụ ihu gị ibe abụchukwu ibe agaghị abụkwanụ ya bụ chukwu kedu ihe ị na-eme m na-eme azịza azịza kedu ebe esi enweta azịza n'elu nkwụ ka esi enweta ya eji ya aza ụlọ werekwa ya azakwa mbara mbara ezi ejikwa ya eme handwork werekwa ya eji a na-ere ya ere ndị mmadụ na-egoro were na-aza ụlọ ha ọ na-abụ iweta ya n'elu nkwụ kedu ka esi emegodu ya ka anyị hụ otu esi eme ya mgbe i wetara n'elu nkwụ ka ka esi emechasị azụ ya kedu ka esi gosigodu anyị weregodu nke a na-emebeghị zi anyị ka esi emesa ya iweta ya otu a i mepe ya gị ịtụfuzie nke tụfuzie nke nke dị imete nnukwu

ọ dị ka sanitizer fertilizer ọ dị ka fertilizer ọ ya i tinye n'ime ubi ihe ọbụla ị kụrụ ga-eme ọfụma ya eto hmm. ọfụma o nwere ihe ọzọ eji ya eme ee ejikwa ya were na-eme a na-enye ewu ewu na-atakwa ya i nye ya ewu ị ga-ahụ otu ewu si ata ya hmm. ọ dị mma kedu ihe i nwere ịgwa ndị na-amaha na otu esi eme azịza m chọrọ ịgwa ha na amụta wee tinye ka a hụ ihu gị na-agwa ha m chọrọ ịgwa ha ka ha mụta otu esi eme azịza azịza dị mma ime ya ka ị were na-aza ụlọ gị ma ụlọ gị dị dirty ngwa chiri ọzọ ma emee ya ọfụma ka ha hụ otu i si eme ya ka ndị na-amaha nwee ike ịchọ ka ha ga-esi mewe azịza ka m zi ụnụ etu esi eme ya. ndị na-amaghị ya eme iweta ya gị mee ya otu a ịtụfuzie nke ụmụnne i werezie mma or razor gị were ị ga na-akụsacha azụ ya azụ ya ebe a i si wee wepụta this one gị i werezie gị kụsashizie nke mgbe ị kụsashiziri nke ya bụ ibu i nwee ike werekwa ya na-azakwa ụlọ gị ma ọ gị nye nwa gị nwoke ma nwa gị nwaanyị ya were gaa kwụọ ụgwọ handwork ụfọdụ ndị na-azụ ya n'ahịa ya o nwere ndị na-emete nke ha gaa ree ya n'ahịa ee ejikwa ya enweta ụmụ ego eji erikwe nri hmm. ọ dị mma kedu ebe isi esi enwetanụ azịza n'elu gịnị n'elu nkwụ ka esi enweta ya Hmm. ọ dị mma ụnụ ahụna ya kpọmkwem n'ọnụ nwatakịrị a Ibeabụchi bụ ihe ọ kpọrọ aha ya ka esi eme azịza ụnụ hụkwara ka o si eme ya maka ụfọdụ na-aga na-azụ azịza ha amaghị ebe azịza si gịnị apụta n'Igbo Ekunie ka ụnụ ga-ahụ ka esi emecha ụmụ ihe ndị a mara ya ana m asị ụnụ ya gaziere ụnụ ma ịchọkwuzi ịma ihe ndị ọzọ gbasara ya kpọtụrụ anyị n'akara eji mara ndị Igbo Ekunie ya gaziere unu